anụ gbaa ajọ egbe nkeji nke mbụ mbekwu ka a bịara ịkpụrụ maka otu n'ime ọtụtụ arụ a sị na ọ rụrụ ọ sị ndị bịara ịkpụrụ ya ha chere ha kụturu ya n'ihi na a sị na ọ bụ ọsọ ka ọ chọrọ ịgba ọ ga-agbanahụ mgbada ka ọ bụ ọdụm ka ọ ga-agbanahụ o kekwara ọgọdọ ịwarịwacha otu n'ukwu huo n'ubu wee zọpụ ije ọ gbara mbọ hụ na nzọụkwụ ya na akara ọbụ ụkwụ ya zọsachara ka mbara be ya ha ọ kachara akụ unere hichaa ọsụsọ suru ya ma tụsachaa ya n'ala sụọ ude sị ha ọ mee ngwa dọkpụrụnụ m na mgbagwoju anya ha jụrụ ya ihe nke a pụtara ọ sịrị ka ọ dịzie anụ ka a na-eme o nwere ka ọ dị ịsị na a bịara be m honiri m ka mkpọ bịa tarie m ka akịka ugbu a unu nweziri ike ime m ihe ọbụla unu chọrọ ụmụnna m bịazie ha ahụ na nwoke n'ibe ya mejuru ihe afọ tupu ejipịa ya ujenụ ige mbe ntị na waja waja juru ya ọnụ bụ mmadụ iji aka ya chịrị ụdọ makwunye onwe ya n'olu ya mere ha gbachiri ya nkịtị bịa sị ụmụ enwe abụọ mapụta ya ka ha na-achọ ichilite mbe o tiri mkpu n'oke olu sị na arụ emee gịnị bụ arụ ọ bụ mụ bụ mbe ka ụmụ enwe enweghị isi gbacha ọtọ ka a sị chilite abụ m ngịrịnga ụsụ ka m abụ ngịrịnga akwa o kwuru nke a ka ọ na-eti aka n'obi na oke mwute ụmụ enwe lere onwe ha anya ugboro abụọ mbe gara n'ihu na-ekwu mụ bụ ichie chiri ichi echi ndị ichie ka a ga-eseli elu ka ngịrịnga ụsụ kpọchalie elu ka ngịrịnga akwa enwekịrị ị nwaa anwa rute m nso efuo m gị ọdụ ka m si fuo awọ see gị akwara ka m si see pịa pịa ume ụmụ enwe ji nwayọọ jide ọdụ ha aka zofuo maka na mbe bụ ekwu eme a kpọrọ ịnyịnya ka ọ kwọrọ mbe ma ọ yọrọ ka a hapụ ya n'ihi na ukwu gbara ya n'ikpere n'ụbọchị nkwọ gara aga onweghị onye amaghị na mbe dị ụrụ n'ebe a ka mbe nọrọ sị na ọ bụ ya ga-eji aka ya họta onye dị ya mma onye isi otu nche bụ ọdụm gbọjara ya sị ya na onye akpụ akpụ anaghị akpụ onye ọzọ ka mbe dajọgharịchara nweta onwe ya ọ sị onye echekwala na ọ bụ ụjọ kwagharịrị ya ọ sị na akwụkwụ bụ ebumpụta ụwa ya nke na-emekarị ya mgbe ọbụla ọ nụrụ isi eze nwamba ọhịa na-ataghị atụ ụtụtụ ụzụ ọchị bịara n'azụ ọdụm ma ọ tụgharịrị were mba bachie ha ọnụ ebe niile dara jụụ maka na ejighị ihe eji agba na ntị agba n'anya ọ dị ọdụm ka ya chịrị ose taa ṅụọ mmiri ọkụ ọ bịa gbaa ya kpim n'isi ka onye isi mmaka na-achọ ibido ọhụrụ mkparị nke a karịrị akarị ya ka ọkụkọ ji sị na mkparị ga na-adị egbu ehi asị si were isi ya nye ụmụnna ka ha kpụkpụọ egbukwanụ ewu asị na ọ bụ ndị ụmụada nwe ma e gbuo ya bụ ọkụkọ asị si were isi ya tọgbọrọ ụmụaka ma ọ bụrụ na ọnụ bụ egbe ọtụtụ efurefu gara aka dike na dimkpa ike mbe n'onwe ya gara ịkacha ụmụnne ya niile ike ozugbo ọdụm mapụrụ mbe n'isi n'iwe ọkụ sịzịa ndị ọzọ sowe ha ka a gaa kọọrọ eze mbe nwere nnukwute afọ ojuju maka nke a ugbu a ka ụmụnna ya na ndị obodo ụmụ anụmanụ niile ga-ekwetezi na ya onwe ya bụ dike a na-akpọ ogwu n'anya ọkwa onye ebuliri elu ka isi ya tokarịchara ọkwa onye ebu n'ubu kachasị dị elu ọkwa onye kpụ igu ka ewu na-eso onye bu ụzọ ka egwu na-eso ka ha ka na-eje oke ụzụ ọzọ malitere ka ikuku ụmụ mmụọ kusara na-eso ha n'azụ mbe gbasara ụkwụ ya ma chịsakwa aka ya ka ọka mgba nke ọnụma na-esu na-efegharị isi ya ọ nọkata ọ yọgharịa onwe ya n'ime okpokoro ya ọdụm agụgbakwa ya ka ọ ghara ịdapụ ma ụmụ anụmanụ chere na ọ ka bụ mgba ka ya na ya na-eme mbe nọkatara nyụwapụ ahụ dara ụda ụdị na-ebute ọgba aghara n'ebe ụmụ ijiji na ụmụnna ya nọ ọdụm nwụrụ tete ma n'eziokwu ike na ume pụrụ ya n'ahụ dịka akpa ajị awụpụrụ ihe dị n'ime ya ọ masịrị mbe nke ukwuu ịhụ mkpamkpa ogbunigwe ọ gbara kpara uriri na ụmụnne ya gbalagara ihe ha amaghị emesuchie ha ntakịrị imi ha dị ka ayọtara ayọta ọkwa na ikwu ya felagara chee na ndị dinta abịala ịwakpo ha nwa mkpi soliri imi na ọnụ elu tie efu efu eme mbe chọrọ ịnyụ ọzọ ma ọzọ apụtaghị ọ kpachiri ọchị ya chịa ihe niile o nwere ike ma e jighị ebuka m ibu anyụ nsị ukwu ma ọ bụ nke ụra na-atụ anya kwadaa ihe ndị a ka ọdụm diri ogologo njem niile a ma nke gbakarịa isi bụ ka ha pụtara n'ọma ahịa n'ihi na ha agateela aka ebe obodo niile zachiri ka eze azụ mbe bidoro ukwe achọmokwu na ụka na-agụ ọha obodo mbekwu na-ekene mgba pụtara ahịa adịghị ofele ahụ ọdụm ahụ ihe ọdụdụ ahụ mbe ahụ ihe obikwu ọha obodo olu m na-ekele a sị m na mgba a adịghị ofele ehi elekere asaa taa n'isi ụtụtụ ka isi bụ mụ na ọdụm ntụ ntụ ọ tụọ m m tụgharịkwa tụọ ya achịrị mgba achịrịrị mgba ọha obodo olu m na-ekele mgba pụtara ahịa adịghị ofele ka m si n'elu horiri ọdụm n'ala chịa ya mgba n'anya unu ugbu a iwe gbara ọdụm nke mgbakasị ahụ ozugbo nje atụrụ wuchaliri elu wụgharịa wụgharịkwa ka onye zọrọ arịrị ụkwụ obi dị ya ụtọ n'ihi na ọ bụ ibiribi bụ na ụta na-ekpo ọkụ anya onye ọbụla kechapụchara n'olileanya mgba ka ama akịdị siri gbaa n'ikpo nsị ogwumagala sepụtara ọja ya bee bee bekuo elu bekuo ala obodo wee dere jụụ mbe matara na nsogbu adịla ugbu a maka na isi kote ebu ọ gbaa ya ya onwe ya ji ọnụ ya kwutere onwe ya nsogbu ịgba ọsọ adịghịkwa ya nke ịgba egwu ọ gụrụ na-adị ya naanị ka mgba biri ọkụ maka na onye ụjọ sị na ọ na-abụ ọ kaa mgba mmiri akaa ozuzo onye umengwụ tụrụ ọka mgba ọgụ ya agbakwala ọsọ ma o su iwe jisi ọdụm ike nke na ọ na-achọzi mkpume nwere eze ọ ga-akụsa mbekwu n'elu ya oke ụzụ malitere ọzọ mbe malitere iku ume n'elu n'elu ka onye dara elu o lepụrụ anya hụ ekwere wụsa n'ala nke otu anụ ọhịa jiri bute ji o rere n'ahịa ma iwu obodo mabiri anụmanụ ọbụla ịgbatọ ahịhịa n'ahịa nkakwụ ji were gwa ụmụnna ya sị na ha yikọọ ọnụ na-aga onye esikwala isi mmadụ eme nwụọ ọ hụkwara na atụrụ anọteghị aka site n'ebe ekwere ahụ dị o wee bido mbem a tụọrọ ọmara ọ marụ ma a tụọrọ ofeke o fenye isi n'ọhịa a tụọrọ atụrụ ọ tụrụ jonjoroko bịa ka m si n'elu tụọ ọdụm n'ala mbem a mbe mara buru atụrụ isi nke na ọ wụliri jonjoroko bata n'ihu ọgbọ maghachikwa azụ otu ụkwụ ya kotere ekwere ahụ mgbe ọ na-amali elu ọṅụ wee gbuo ka atụrụ aka n'otu ntabi anya ọdụm zọnyere ụkwụ n'elu ekwere ahụ ka ọ chọrọ ịkụsa mbe o were tụhịkọọ mbọ ụkwụ aka ekpe ya n'etiti o wee daa ka ụkwa danyere n'ime apịtị mbe dara jimjim n'ala ma ọdụm dara yakata mbe kulitere hịgharịa ntakịrị isi ya n'akụkụ abụọ ọ daa karakakata tichapụ etum na iberibe ahịhịa kpọrọ nkụ tapadoro n'okpokoro ya o lere anya ịmata na ọdụm ọ na-achụso ya ma nwoke na-apị ụkwa na ihe narị eme ihe ji ya jisiri ya ike nke a mere mbe jiri malite abụ ọgụ mmeri agbatara onye ọsọ ọgụ ogbowe egbowe mbekwu nwa ngwọrọ rịrị ọjị jiri isi rituo nyakịrị pụtụ ji amụma ama mbụ n'igwe oti ọkpọ ji ọkpọ etitu isi akwụ chara acha ududo nwere ọdụ nwee nku na-efe efe agwọ nwara ịtụ mbe na-ala iyi eze ya abụ m igwe nwere ezi igwe bi n'igwe ka nke a na-eme chi ejiwala otu anụ gbara ọsọ ịga kọọrọ ezinụlọ ọdụm na nna ha esila ebe ọ dara ada bụbu amụma nwunye ọdụm bụ ọdụmma nọrịị na-agụkọ ego o retere na ọbọ ya o jiri gaa ahịa ọ bụ sọ ha nwere ike ịkọta ji e ji ekwere eke were gaa ahịa n'ihi na ume dị n'awaja n'awaja obi dị ya ụtọ ma mgbe a gwara ya ihe merenụ o tụfuru ihe niile o ji n'aka tiri mkpu ka ọkụkọ egbe buru ụmụ ya gbapụta n'ama onye nyuchie nsị ụzọ ka ọ na-eje ọ laghachiwe ụmụ ijiji atụọrọ ya ya agụ nwanne ọdụm gbanahụrụ ọdụmma o bu n'obi na ya kpata mbe aka na mgbede ahụ o mee ya ihe ọdụ na ikwe mere ụtara akpụ mgbe ha ruru ebe ahụ o nweghịkwa onye hụkwara mbe nke o nwere onye mara ka o siri gaa ọdụmma gakwuru di ya ebe ya na ihe na-eme gụgụọ ya kasie ya wee na-etu ya aha dike ji ama aja ndị mmụọ ọdụm nọ na-ekwe sọ n'isi obi dajụnatara ya n'ihi na onye lụtaliri ụdị nwunye ya ga-edi ihe niile a sịgodị na akpị gbara ya na ntị ọ ga-edi ya tinyekwuo ọtụtụ uke na ahụhụ ndị dị n'ihu ma kedu ebe mbekwu nwa alịga nọ ụfọdụ sị na o miri ala ụfọdụ sị na o fere efe o nwerịrị onye nke sị na mbe hichara n'ihu ya dịka anwụrụ ọkụ lara elu ndị a kwuo nke a ndị ọzọ ekwuo ọzọ o nweghịkwa onye ma nke a ga-eso eso a chọgharịrị mbe ebe niile ma o nweghịkwa ebe a hụrụ ya na mmapụ nzọụkwụ iri ise bido n'ama ruo ebe ọ kwụsịrị mbe anọghị ebe anya ga-ahụ ya a chịliri ahịhịa na akịrịka niile hopu ahịhịa ajụ niile ka aka were kpara mbe maka na a chọwa mma ekwu a na-achọcha na ngịga onye hụkwaranụ mbe o nweghị ka nke a na-eme ọdụmma ekulala di ya o ji mmiri ọkụ maa ya werekwa okwuma machaa ya ahụ ya niile n'ofe nke ọzọ agụ wuliri elu wụda mịa mbọ ogologo ya chịsa eze agaba ya dị nkọ gbọjaa ebe niile ma o nweghị nke nwere isi ka o kwugharịchara ike gwụrụ ya o were nọdụ ala n'elu nkume dị n'okpuru ukwu ọgbụ dị n'etiti ahịa na-ekiri ọnwa ka o ji nwayọọ na-akwọfe n'urukpuru ojii dị ka ụgbọ amara nwa mbekwu mbekere nweta gị m mechaa gị ka chi fogodinụ mgbe ahụ ka a ga-ama ebe asụrụ asụ dobere ọdụ nke a abụghịkwa okwu ka a mara mbe naabọ nke bụ oke aga m eme gị ihe nwamba mere oke dabara n'ọnya ya nke a ka o bu n'obi ụra wee zuchara ya n'ohi ọ lakpuo